bulakɔm tv filɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli b'aw ye aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka jɛmukan kɛnɛ sigilen ye n'an b'a wele ko fɛsɛfɛsɛ fɛsɛfɛsɛ jɛmukan o ye jɛmukan ye min bɛ kɛ sababu ye ka kuma di maaw ma u ka n'u ka hakilina fɔ ani gɛlɛya minnu bɛ u ka taabolow la i k'a dɔn k'a fɔ an k'an da se olu ma o la an b'a fɔ a ye k'aw dangana aw bisimila maa min b'an bolokɔrɔ bi eh, maa dogolen tɛ nka aw bɛn'a dɔn ni ala sɔnn'a ma sɔɔni sisan ale tɔgɔ ye burama gimbala sibi eh, a ka baara ye min ye an bɛna an da don o la an bɛna kuma fɛn min kan bi o ye logements sociaux min bɛ tabakɔrɔ logements sociaux a dira kabi wagati jan dɔwɛrɛw bɛ sen na dɔwɛrɛw fana dira eh, asimi goyita an ka eh, jamana ɲɛmɔgɔ a bɔra yɛrɛ ka taa dɔ clé di wagati dɔ la hal'a ma mɛn ɔ nka tabakɔrɔ yɛrɛ logements sociaux gɛlɛya caman b'a la burama gimbala sibi a bɛn'i da don o la bi k'o walawala an balima filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ye o kuma la burama gimbala i bisimila an ka kumaso kɔnɔ eh, merci eh, i nana an ka kumaso kɔnɔ k'an ka wele jaabi a diyara n ye merci a bonyana n yɛrɛ ma o la eh, an bɛ fɛ k'a dɔn eh, ibrahima gimbala sibi mhm. an kɔni ka dɔnta banna ye nka logements sociaux ni n ma fili a jɛkulu dɔw ɲɛmɔgɔya b'i bolo ɔ nka i bɛ se k'i da don o jɛkulu in na ka walawalali k'a ɲɛ an bɛ se ka min faamuya d'accord an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ fo de l'intérieur comme de l'extérieur voilà donc du coup eh, y'a fɔ cogo min na ne bɛ jɛkulu kunna jɛkulu min n'an b'a wele fédération des associations au fait fédération jɛkulu misɛnnin caman de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye pour faire face aux problèmes parce que en réalité n'i ye logements sociaux fɔ dɔrɔn i bɛ problème fɔ donc du coup fédération in hakilina nana o cogo de la an nana sigida la sigida min ye sigida kura ye si tɛ si dɔn et sigida in dun sigida ɲɛnama de don o y'a fɔ cogo ye sigida min réellement il fait bon à vivre là-bas mais malien malien ka vie fɛnɛ ye fɛn min ye n'an ma ɲɔgɔn bilasira wagati caman mɔgɔw k'u taabolow falen an ye gɛlɛya mun vécu dans le temps mais ni an hakili la an bɔr'o kɔnɔ o gɛlɛya kelenw an bɛna segin olu ma donc o hakilinaw de nana ni faraɲɔgɔnkanw ye et depuis 2009 fara eh, jɛkulu dɔw tun bɛ yen fo ka na se 2011 2015 ainsi de suite donc à la longue an y'a ye k'a fɔ jɛkulu misɛnnin cayara a dun problème ye problème kelen de ye peut-être hali ni sigida ninnu hali n'u ma sigi wagati kelenw na a bɛɛ ye logement sociaux de ye pourquoi an ti fara ɲɔgɔn kan pour que an ka laɲiniw an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'u ɲɛɲini ka se ka solution sɔrɔ u la o hakilina in de nana ni fédération sigili ye donc bi eh, alhamdulilayi an ye baaraw daminɛ an ye wulikajɔ caman kɛ

peut-être an ka hakilina ye kati ni tabakɔrɔ dɔrɔn de non gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an b'a ɲini de k'o gɛlɛyaw furakɛ donc voilà un peu pourquoi tantôt on parle de kati tantôt on parle de tabakoro donc voilà un peu euh, bakuruba la i y'a ka jɛkulu tɔgɔ fɔ ko eh, min sigilen don ka se ka logement sociaux a ka hakɛw ni a ka eh, ɲinifɛnw mhm. ka se k'olu lafasa bakuruba la jɛkulu in yɛrɛ an bɛ se k'a tɔgɔ dɔn eh, komi i y'a définition fɔ mhm. mais a bakuruba la welecogo jumɛn b'a la ok d'accord an b'a fɔ fedal mali ah, fedal mali fedal mali effectivement an b'a fɔ fedal mali mhm. fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux du mali fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux du Mali. Du Mali. Au fait, jɛkulu in kɔnɔ mhm. maa dɔw bɛ yen olu bɛ logement sociaux kɔnɔ ka ban mhm. et maa wɛrɛw bɛ yen tuguni mhm. olu bɛ ka logement sociaux ɲini donc jɛkulu kɔnɔ maa suguya fila bɛ yen mais nin bɛɛ lajɛlen a résumé ye an bɛɛ ye soɲininaw ye parce que hali mɔgɔ min bɛ so kɔnɔna la o ta tɛ so ye sariya dɔw de bɛ yen f'i k'olu de labato n'i m'olu labato i ka so bɛ se ka minɛ i la à tout moment donc du coup eh, soɲinina o maa min b'a kɔnɔ o aw bɛɛ bɛ gosi bere kelen na wagati dɔw la donc o hukumu kɔnɔna la on était dans l'obligation morale réellement ka jɛkulu sigi jɛkulu min a bɛ maaw taabolo yɛrɛ f'u ɲɛna wagati bɛɛ parce que n'an tora ten an yɛrɛ ma bɛɛ bɛ yɛrɛmabila kɛwale kɛ la don kelen an bɛɛ bɛ sigi an ka kɛwalew tile la donc o t'an ka ala deli ye donc d'où l'idée de la fédération et raison pour laquelle aussi mankan cayalen don mankan in tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ kow taabolo ɲuman de nɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye an ka logement sociaux ninnu kɔnɔna lajɛ gɛlɛyabaw de b'an kan comme déjà peut-être moi je vais essayer de développer un peu le sujet bien avant les questionnaires mm-hmm. gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka logement sociaux dugukolow a minɛna sɛnɛkɛlaw de la sangare jamana fɛ pour cause d'utilité publique mm-hmm. et cause d'utilité publique in mun de fɔra o kɔnɔna la ko so de bɛ jɔ kɛnɛ ninnu kan k'a di jamana kɔnɔdenw ma jamana fɛ mais maa wɛrɛ si ma yamaruya o kɛnɛ kelen min minɛna sɛnɛkɛlaw ni ainsi de suite baganmaralaw la ka taa tuguni k'i bɛ fɛn wɛrɛ k'o kɛnɛ na n'a ma kɛ jamajɛ baaraw ye mais gɛlɛya jumɛn de b'an kan bi an y'a ye k'a fɔ spéculateur foncierw o wulilen don ka ɲɛsin kɛnɛ ninnu ma su ani tile o bɛ ka kɛnɛ ninnu kɛ u sago ye mɔgɔ tɛ kuma. o ye kɛnɛ jumɛnw ye tan yɔrɔ jumɛn yɛrɛ fana ani yɔrɔ jumɛn. ɛɛ logement sociaux sigidaw mhm. kɛrɛnkɛrɛnnenya la tabakɔrɔ ani kati nin gɛlɛya fanba ninnu bɛ tabakɔrɔ ni kati de sinon logement sociaux tɔ ninnu an ka lakɔlɔsiliw la nin tɛ yen mais tabakɔrɔ ni kati et kɛrɛnkɛrɛnnenya la tabakɔrɔkaw vraiment u bɛ tɔɲɔ kɔnɔ nin taabolo ninnu sababu la n y'o de fɔ an bɛɛ maliyɛnw de ye bɛɛ bɛ yɛlɛma nɔfɛ bɛɛ bɛ ka yɛlɛma kuma fɔ a da la mais en réalité mɔgɔ si pɛrɛnnen tɛ a yɛrɛbakun ka yɛlɛma n'i y'a ta k'a lajɛ maaw bɛ ka kɛwale dɔw kɛ bi logement sociaux kɛnɛw kan i b'a fɔ k'an tɛ sariya jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko an yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ yɛrɛ n'i ye mɔgɔw taabolo jateminɛ k'a lajɛ i b'a fɔ k'u tɛ jamana kɔnɔ parce que jamana o ye eh, textes de bɛ jamana eh, sigi sen kan eh, o textes sanctions b'a la a ka ca quoi donc du coup ni sanction tɛ jamana o jamana la honnêtement o jamana in o kɔni ye yɛrɛmabila ye don kelen o jamana bɛ tunu ni a fɔra an bɛɛ ka to an yɛrɛ ma dugu mana jɛ ni min ka d'i ye i ka wuli k'o kɛ min ka d'i ye i ka wuli k'o fɔ à un moment donné jamana bɛ tunu et an bɛ sira min kan bi mali kɔnɔ ne sirannen don n sirannen don ka da ko caman kan ka da adamadenw taabolo kan mɔgɔ jɛgɛnnen cayara il y a trop de mensonges sangare il y a trop de mensonges an ka jamana marabagaw b'o la an ka an minnu ye eh, maradenw ye an yɛrɛ fɛnɛ b'o la n'i y'a ta k'a lajɛ jamana marabaga dɔw bɛ yen n'u kumana n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ nkalon et jamana kɔnɔden dɔw fɛnɛ bɛ yen n'u kumana n'i y'u lamɛn u tɛ fosi kɛ ni dabiri dabiri tɛ mais comment se fait-il que an bɛ se ka to dabiri dabiri in kɔnɔna la ten et il est grand temps à ce que les hommes cherchent à revenir à la raison et qu'on cherche à bâtir notre nation dugu si tɛ jɔ ka sɔrɔ dugudenw ma sɛgɛn maa si tɛ na mali in kɔnɔ ka na mali jɔ ni maliyɛn denw tɛ mais n y'a kɔlɔsi a bɛ wagati jan bɔ maliyɛn den dɔw bɛ yen mali ci sababu bɛ bɔ olu la parce que u ka kɛwale honnêtement ani adamaden min ladamunen don olu ka kɛwale tɛ taa sira kelen fɛ parce que n'i y'a ye n bɛ nin fɔ sangare ɛɛ adamaden n'i bɛ kuma o k'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn min fɔ lɛgɛsɛ don a mana sɛgɛsɛgɛ cogo o cogo a bɛ t'a sɔrɔ nin ye min fɔ hali n'a man d'an kulo la tiɲɛ b'a bolo n'i y'a ye an bɛ kuma an bɛ kuma ni preuves ye bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn dɔ la mais bɛɛ bɛ fɛ ka a ban k'a ye maliyɛn bɛ ban ka ye de kɛ wagati dɔw la bon nin ye an siran dɔɔni ka da kan an kun b'a ye mɔgɔw b'a fɔ a ni logements sociaux eh, ni a i bolo bɔ a nɔfɛ Mhm. ɔ olu daminɛw bɛ se ka gɛlɛya mais ni ala kɛra n'a kɛra sababu ye mhm. i sera k'a sɔrɔ o ye hakililatigɛ ye nka n'a fɔra logements sociaux sɔrɔla problème yɛrɛ daminɛna tugun mais c'est comme ça mɔgɔ siran ko la i b'a dɔn nin bɛɛ ye maliyɛn ka jɛgɛnnenya de an jɛgɛnnen don kojugu sangare ne bɛ nin fɔ wagati bɛɛ mais i b'a dɔn miyɛtɔ ka kuma tɛ lamɛn sogo bosonyɔrɔ la c'est malheureux n'i y'anw lajɛ i b'a fɔ ko an ye miyɛtɔw ye an bɛ ka kuma min fɔ kuma ninnu a bɛ dɔw sɔnkun jeni e a bɛ maa minnu sɔnkun jeni olu de fana ka ɲi ka fu siri kow dan na mais ni a y'a sɔrɔ maa minnu ka ɲi ka fu siri kow dan na olu yɛrɛ ka taabolow la u ka kɛwalew la an tɛ se k'an ka dannaya d'u kan franchement a kɛlen don gɛlɛya ye an bolo sangare logements sociaux yɛrɛ critère n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔra maa min ni so t'a bolo k'o de ni logements sociaux in ka kan mais n'i y'a ta k'a lajɛ an b'a dɔn cogo di ko maa minnu ye so sɔrɔ olu n'a man kan so di yɔrɔ la o tɛ dɔn parce que e min ye faama ye e min ye fantan ye an bɛɛ bɛ lisi kelen de eh, dossier kelen de fourni maa minnu bɛ so di u ka so di maliyɛnw ma dɔrɔn eh, mais aw mun association ye jɛkulu ye sisan ka se ka nin ko in kɔlɔsi mais a di yɔrɔw la yali eh, aw sen tɛ se ka don baara la walasa ka dɔn a bɛ min bolo a tɛ min bolo aw sen tɛ se ka don baara la i b'a dɔn sangare an sen bɛ se ka don o baara la comme anw sen b'o baara la mais n y'o de fɔ a bɛ maa min bolo a tɛ maa min bolo an bɛɛ ka dossier ye dossier suguya kelen ye an parce que an bɛɛ ye maliyɛnw ye building jɔlen don mɔgɔ min bolo fan wɛrɛ fɛ ale bɛ dossier min fourni ne min hali sonsorobugu tɛ n bolo vu que an bɛɛ maliyɛn denw ye an bɛɛ ka dossier ye dossier suguya kelen de ye mais mun de bɛ fɔ e min ni so b'i bolo i ka moralité i ka lamɔ mhm. i k'o lajɛ i kana taa mɔgɔw ka rang kun janya nin de fɔra o parce que an ye maliyɛnw de tu sais que sangare an bɛ fɛn o fɛn fɔ mali la tout est question de consensus mhm. fɛn bɛɛ ye bɛnnakanw de y a les textes dɛ textew bɛ yen mais an bɛ bɛnnakanw de kɛ wagati caman fo ka taa an coron a fɔra e maliyɛn dentɔ ni fɛn min b'i bolo ni o bɛ ka ɲɛsin maa wɛrɛ ma ko i kana t'i jɔ k'o tigi n'a ka hakɛ hakɛ cɛ mais an y'a ye k'a fɔ a bɛ mɔgɔ minnu bolo ɛ so bɛ mɔgɔ minnu bolo fan wɛrɛ fɛ u bɛ k'u dɛn dibidibinin na ka t'u ka dossierw déposer donc fɛn bɛɛ ye chance ko fɛnɛ mhm. a dɔw la olu bɛn'a sɔrɔ a dɔw la a caman na olu b'a sɔrɔ olu b'a sɔrɔ parce que u ye maliyɛnw de au même titre que celui-là là qui n'a pas un toit Vous voyez un peu la différence. Eh, a tɛ min bolo la o b'a filɛ injustice ye n'a n'a ye. merci dɔ y'a sɔrɔ ka sɔrɔ cogo wɛrɛ b'a bolo. évidemment donc du coup an bɛ mun de ɲini textew bɛ fɛn mun fɔ textew ka don ba la sangare n'i y'a ye mɔgɔ caman b'i dɛn dibidibinin na ka taa so ɲini c'est parce que les textes ne sont pas respectés mm-hmm. les textes ne sont pas appliqués ka d'a kan kɔfɛ ni a nana c'est la gestion sen donn'a la ni a minɛn'u la o bɛ caman siran siɲɛ wɛrɛ k'i ka merci sangare ni kuma kuma kuma bɛ nin yɔrɔ in dɔrɔn de nɔfɛ hmm. a bɛ fɔ clairement hmm. la gestion post attribution la hmm. o de ye logements sociaux yɛrɛ kunkanko kuma bɛɛ lajɛlen ye sinon au moment de, de l'attribution il n'y a pas de problème mais après l'attribution sow dilen kɔfɛ sow bɛ kɛ cogo di est ce que so bɛ di sariya mun kɔnɔna la a bɛ ka tɛmɛ o sariyaw siraw fɛ wa est ce que o sariyaw bɛ k'a labato wa o sariya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ fɔ n'i y'i ka logement sociaux ɲini i yɛrɛ b'a kun de ka taa don a kɔnɔ kosɛbɛ e délai de bɛ d'i ma dɛ wagati de fɛnɛ b'a la kalo saba délai de bɛ d'i ma kalo saba kɔnɔna la i ka taa don k'i ka so in occuper ko n'o kalo saba tɛmɛna n'i ma taa don so ka ɲi ka minɛ e la k'a di maliyɛn den wɛrɛ ma parce que a bɛ fɔ n'i y'a ye i ma don so kɔnɔ kalo saba e mago t'a la e dun y'a ɲini k'i ye sans abri de ye mhm. c'est que i ye nkalon tigɛ e mago t'a la tiɲɛ yɛrɛ la donc a bɛ minɛ i la mhm. k'a di maliyɛn wɛrɛ ma ça c'est ce que les textes disent mhm. ne m'a fɔ texte sariya sɛbɛnw bɛ nin de fɔ a bɛ fɔ tuguni o so kelen sɔrɔlen i fɛ k'i ma yamaruya ka maa wɛrɛ don a kɔnɔ location na e min ye so sɔrɔ sangare e de ye locataire ye fɔlɔ yanni an bɛ kuma wɛrɛ fɔ quoi oui. et ça veut dire que le locataire ne peut pas faire loger mm-hmm. une autre personne dans le même euh, logement sariyaw bɛ nin de fɔ ko ni e locataire tɔ n'i ye maa wɛrɛ don so in kɔnɔ location na mm-hmm. a bɛ minɛ i la i y'a maa min don a kɔnɔ location na k'a di o ma sariya y'o de fɔ sariya ye nin de fɔ o sariya o de tɛ ka waleya sisan o sariya ninnu de tɛ ka waleya parce que an y'a ye ni n ma fili san dɔ la an yɛrɛ tun b'o jɛkulu la an taara tabakɔrɔ an ye munumunu salo dɔw kɛ an ni u ka komisiyɔn dɔw jɛra ka baara dɔ kɛ mais an y'a sɔrɔ an ka enquêtew kɔnɔna la k'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ u n'a man kan évidemment kɛlɛ bɛ ka mɔgɔw fana bila a kɔnɔ location na merci mais an t'a dɔn ni o ko ninnu dɔw sera ka sariya sera ka a ka baara kɛ k'a dɔw labɔ ka tiɲɛ non euh, vous savez euh, on est dans un pays où réellement nous nous plaignons ouais. de la justice, justice ouais. nous nous plaignons mm -hmm.

tel n'est pas le cas chez nous an bɛ fɛn min fɔ gɛrɛn na n bɛ k'o de fɔ yan tan koyi n y'a faamu très bien o gɛrɛn la e non ne dalen tɛ justice la n'i taara i mago tɛ ɲɛnabɔ c'est parce que les gens sont partis ce ne sont pas des mots seulement an taara de k'a lajɛ ka an ka dusumakasiw jira k'an ka nisɔngoyaw jira a nin ka ɲi ka kɛ tan a ma kɛ ten nin ka ɲi ka kɛ tan a ma kɛ ten aw minnu ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye aw tɛ don an jigi kɔrɔ mais a caman na an jigi karila donc hadamaden n'i jigi karila maa min ka ɲi ka i soutenir c'est malheureux donc du coup la justice malienne elle est interpellée et l'autorité compétente

Et j'interpelle davantage n bɛ gouvernement maa bɛɛ lajɛlen kelen kelen na interpeller waati sera ten sa waati min an ka baara kɛ tiɲɛ kan le colonel a bɛ ka baara kɛ dɛ mais mɔgɔ kelen tɛ se ka kulu pousser mɔgɔ kelen tɛ se ka kulu pousser an bɛ jɛ de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni n y'a fɔ a bɛ bali dɔw la mais président u bɛ ka a hakili wasiwasi au fait u bɛ ka nkalon tigɛ a ye quoi nkalon caman de bɛ ka tigɛ a ye nkalon caman de bɛ ka tigɛ a ye surtout logement sociaux ko la nkalonba de tigɛra a ye malheureusement an minnu ye dugumamɔgɔw ye an n'an kumana an ka kumakan se man di a seyɔrɔ la mhm. sinon nkalon bɛ yen kojugu eh, n'ala sɔnna ma ani n'anw bɛ jɛ la an fana bɛ se min ye walasa ka kumakanw ka lase ni ala sɔnna ah, an fana b'o sig'a ye quoi ni ala sɔnna mais davantage an b'a ɲini maliyɛnw fɛ surtout maliyɛn denw minnu bɛ ka an ka tungala mɔgɔw ka wariw minɛ ka n'a don logement sociaux dugukolow la mhm. vraiment u k'a dabila parce que bi kɛnɛ minnu ni a bilalen don a bilala fɛn dɔ de kama mais maliyɛn wɛrɛ man ɲi ka sɔrɔ tuguni ka maliyɛn wɛrɛ ka nafolo kasara o la quoi o ye siranyɛfɛnba de ye parce que don natɔw la yɔrɔ minnu bɛ ka jɔ tantôt a bɛ ci de a yɔrɔ ninnu bɛɛ de bɛ ci ka bɔ yen i n'a fɔra an ka tungala denw olu ka tunga ɲani ni a fɛn bɛɛ kɛ k'u ka nafolo don dugukolo la a ka tila k'a fɔ k'o bɛ ci ka bɔ yen an k'a lajɛ o bɛ na ni mun wɛrɛ tuguni o bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ tuguni jamana kɔnɔ alors que a tun man ɲi ka jɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko a ka ci donc du coup an bɛ weleweleda kan de lase mɔgɔw ma bɛɛ k'i kɔlɔsi logement sociaux dugukolow maa minnu bɛ k'a jɔ vraiment u bɛ k'u ka wari kasara bon ne b'a dɔn ni wari in fɛnɛ caman bɛ yen wari ɲɛnamaw tɛ sangare kuma in fɔli a tɛ ne da jeni dɛ walayi wari in caman tɛ wari ɲɛnama ye donc o de kama u bɛ t'u ka wari don yɔrɔ la et puis dɔw b'a fɔ an b'a don a la mali de don foyi tɛ bɔ a la awɔ u b'a fɔ a bɛ tila ka ɲɛnabɔ kɔfɛ merci awɔ donc mais n'a ma ɲɛnabɔ ils savent pertinemment que u ma wɔsi ka wari ninnu sɔrɔ donc u bɛ se k'a don a la ten quoi n'a perdira sobon don quoi a ka ɲi n'a yɛrɛ n'a ma se n'a sauvera mhm. tant mieux tant mieux voilà ok
donc o bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na fɛsɛfɛsɛ maa min tun b'an bolo bi o ye burama ginbala sibi fidal mali i k'a dɔn k'a fɔ o peresidanba don jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ eh, logement sociaux a ɲininbaaw ani maa minnu y'a sɔrɔ olu ka hakɛw k'olu lafasa a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ma an n'a tun bɛ ka kuma bi gɛlɛya min bɛ logements sociaux ko la kabi kunun ka se bi ma ayiwa i k'a dɔn ani ani hakilina minnu fana bɛ u bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la asimi goyita ale min bɛ ka jamana mara bi transition maaw ka ɲɛsin u ma jamana bɛ taabolo min kan logements sociaux gɛlɛya min b'a kɔnɔ u k'u hakili to a la o tun ye burama gimbala sibi ka welewelema da ye ka ɲɛsin an filɛbagaw ma mali kɔnɔ mali kɔkan an b'a fɔ a ye k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kɛnɛ kan n'ala ma basi wɛrɛ kɛ dɔgɔkun natɔ a k'an bɛn